Ди къуажэхэм нобэ яӏэ псэукӏэм адэкӏэ щыгъуазэ фытщӏыным къыпыдощэ. Иджыблагъэ дэ дыщыӏащ Хьэтӏохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм. А зекӏуэм кърикӏуар фи пащхьэ нобэ идолъхьэ.
Махуэ фӏыуэ, Муӏэед. Дызэрыщыгъуазэмкӏэ, минитӏрэ тхугъэ лъандэрэ Хьэтӏохъущыкъуей къуажэ администрацэм и унафэщӏу уолажьэ. А зэманым къриубыдэу, сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр къывэхъулӏауэ жыпӏэфыну? Япэ дыдэрауэ, нэхъ текъузауэ гъуэгухэм делэжьащ. Гъуэгуу километр пщыкӏущым нэс ремонт тщӏащ. Абы щыщу километриблыр асфальтщ. Мыдэкӏэ мыдрей. Километрихыр гравийно-щебеночный жыхуиӏэм ещхьу ауэдэу тщӏащ гъуэгухэм. Абы нэмыщӏкӏэ псым делэжьащ, ауэ псым и вопросыр решать тщӏауэ схужеӏэнукъым. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, ди къуажэр нэхъ псыншэ территориеу ябж. Глубинный насоскӏэ къыщӏэпш мыхъуу, щӏэмыту мис ауэдэу ябжри, диӏэ псы, псынащхьэ диӏэхэр зыхуэтхьэсыжурэ, каптаж жыхуиӏэм хуэдэу тщӏыурэ населением зэрыхъукӏэ еттащ. Ауэ псы вопросыр снимать тщӏауэ тхужаӏым. Абы нэмыщӏкӏэ мо нэхъ къуажэм укъыдэмыхьэ щӏыкӏэ абдей скважинитӏ едгъэубрури, арикӏ а каптажхэм къыхыхьэу тщӏащ. Мыбы псы проблемэр нэхъ мысту щӏыщытыр. Бэсэныжь и щхьэ тесу щытщи, псыщӏэгъэлъадэ псыӏэрышу къыпхудэгъэлъадэӏым. Псыщӏэгъэлъадэу къуажэм къыдыхьэр мо ГЭС-м суточный резерв жери иӏэщ, озеро и щхьэм тетуи, абы бжьамийкӏэ къетшэхыурэ псыщӏэгъэлъадэр еттуращ цӏыхуми. Арикӏ къуажэ псом ирикъукъым. Иджы мы гъэм нэхърикӏ нэхъ гугъу щӏэхъуар ГЭС-р Ремонт увжьэми, абы псы имыту щытрикӏ, псы тӏэкӏу диӏэр зыӏэрыхьэм щӏигъэлъадэу, зимыӏэрыхьэм тхуӏэрымыгъэхьу, мис ауэдэу дэри гугъу дехьа, населениери гугъу едгъэхьащ. Ауэ программэ гуэрхэм, иджысту къежьа программэхэм Дэ абыкӏэ долэжь, Баксанский групповой водопровод жари, ар возобновить ящӏыжу кърашэхыну, ауэду абыхэм топсэлъыхьри, абы дыщыгугъуращ. Мыдей дэ диӏэр зыхуэтхьэсри населением идот, ауэ мащӏэщ арикӏ. Дауикӏ, мис а жыхуэпӏэ водопровод жыхуэпӏэр иджыпсту щӏэу зрагъэпэщын хуейм Къигъэув къыщӏэкӏынщ. Илъэс тӏощӏрыпщӏ хъуауэ япэм щӏалъхьауэ щыта бжьамийхэр зэхъуэкӏын хуейуэ, псым нэхъыбэу къакӏуэ хъуну щытмэ, ахэр зэгуимытхъын щхьэкӏэ. Ауэдэ лэжьыгъэхэри.
Бжьамийхэр мис илъэс зыбжанэм километр пщыкӏутӏым нэс тхъуэжащ.
Адэкӏэ иджыри зэтхъуэкӏыну фи мурад? Адэкӏэ иджыри зэтхъуэкӏыну ди мурадщ. Хуэмурэ илъэс къэс хэдгъэщӏурэ докӏуэ. Къуажэм и псэукӏэм тепсэлъыхьын япэ щыщӏэдзакӏэ, адэкӏэ къыпытщэмэ, нобэкӏэ къуажэм дэсхэм, мис а псыр тэмэму яӏэрыхьэным фызэрылэжьым жыпӏащ, ауэ мыдкӏэ уэздыгъэ, газ сытхэр яӏэу, абы и уасэр, хуэув пщӏэр къатыфу щыт?
Уэздыгъэ газ зыпымыуу ядотыф, я пщӏэри ят, ауэ зыри щӏыхуэ ятемылъу ятащ схужыӏэнукъым. Ну, токумкӏэ. Токури нэхъ яхуот, газыр нэхъ тӏэкӏу зытрехьэ. Токум. Зы миллионрэ ныкъуэрэ уэдиз ятелъщ иджысту, газым нэхъыбэ ятелъщ, ауэ ари сходкӏыурэ, населением депсалъурэ зэрапшынын, а щӏыхуэр зэрытрагъэкӏыным толэжьыхьэ. Абы нэмыщӏкӏэ иджысту къежьа программэхэм Городская среда жери и пщыкӏуххэм Къежьа городская средам теухуауэ ди парк хъарзынэ диӏэщ. Паркыр ремонт тщӏащ зы миллионитӏрэ щийрэ текӏуадэу, плиткэ тредгъэлъхьащ, сабийхэр здэджэгун местэхэр иӏэу, цӏыхум зыщагъэпсэхун иӏэу, сащэрэ я уэздыгъэкӏи, я скамейкэкӏи зэӏузэпэщ щӏауэ Ауэду щытщ. Абы нэмыщӏкӏэ мыдрей унэ зытетхэм я дворхэм теухуауэ абыикӏ цветок хэсапӏэхэр яӏэу, асфальтхэр телъхьау, скамейкэхэр дэту, мис ахэри ремонт тщӏащ, ари миллионрэ ныкъуэхэм нэс текӏуаду. Программэ щыӏам псоми дыхыхьащ. Иужьрей илъэсым дыкъэзыухъуреихь щӏыуэпсыр хъумэным, куэншыб идзыпӏэр и мычэзум деж щымыӏэным, куэншыбхэр и чэзум зыхуэхьэсарэ дэша хъуным хуэунэтӏа программэ къэралым щызокӏуэ, щагъэлажьэ. Абы теухуауэ, мы къуажэм а ӏуэхур дауэ зытеублау щыт? Дэ е езым Куэншыб идзыпӏэ зэдгъэпэщауэ дэтшу щытащ, илъэситху-хыкӏи ауэду дэтшащ. Иужькӏэ мис мы экологистикэ жыхуиӏэр къежьа нэужькӏэ распоряжениекӏэ зыхуэтщӏыжщ, дэ ди куэншыб идзыпӏэри экологистикэм дишу ауэдэщ. Абыхэм, къуажэхэм зыӏууэ лъэпощхьэпохэм ящыщ зыуэ къагъэуващ Уэрам къэсыхукӏэ, куэншыбхэр щызэхуахьэс яшыкхэр щытын хуейуэ, ар къуажэ администрацэм и мылъкум къыхэкӏыу зрагъэпэщын хуейуэ. Нобэкӏэ мис ахэр къызэгъэпэщыным хуэунэтӏа лэжьыгъэ сыт хуэдэ евгъэкӏуэкӏрэ? Иджысту яшык сытхэр тхуэгъэувакъым, унэ зэтет дэтщ, ди унэм унэ зэтетхэм щыдгъэуващ, ауэ мыдрей къуажэдэсыр куэбжэхэм къыдагъэувыкӏыр ауэду дашуращ.

Егъэджэныгъэм, щӏэныгъэм теухуауэ сабийхэм я къэухьым зиужьыным хуэунэтӏа лэжьыгъэу къуажэм сыт щекӏуэкӏыр? Курыт еджапӏэу, сабий гъэсапӏэу дапщэ дэт? Псом хуэмыдэу, сабий гъэсапӏэм сабийхэр щӏыхьэну и чэзу щыпэплъэ къохъу. Нобэкӏэ ди къуажэм а проблемэр сыт хуэдэу щыт? Иджысту дэ курыт еджапӏэу щы дэтщ ди къуажэм. Абы нэмыщӏкӏэ кадетскэ школэ жыхуаӏэр ари илъэс щыплӏ хъуауэ мэлажьэ. Абы нэмыщӏкӏэ прогимназие жыдӏэу илъэсиплӏкӏэ щрагъаджэу и детский садуи кӏуэу ауэдэ детсад дэтщ, зы ӏуэхущӏапӏэ диӏэщ. Курыт еджапӏитӏым езыби яхэтщ детский садуикӏ. Курыт еджапӏэхэм кадетскэ школэр хэту. Минрэ щиплӏрэ месту иӏэщ, сабийр минрэ щэрэ хъуурэ. Псори зы смену йоджэ. Мыдрей сабий гъэсапӏэхэм щиплӏрэ щэныкъуэрэ месту иӏэщ, щиплӏрэ пщыкӏуплӏрэ иджысту сабийуэ щӏэсщ. И чэзу пэплъу куэдрэ ауэдэу ежьэ диӏэкъым. Абы теухуауэ мис а прогимназиер жыхуиӏэм иджысту стройкэ йокӏуэкӏ. Сабий плӏыщӏ щӏэхуэну ар пристройкэ ящӏ, ар ясельнэ группэ жыхуаӏэм ещхь. Абы къыщынэмыщӏа, иджыпсту щӏалэгъуалэ сабийр куэду щэнхабзэм, гъуазджэм дехьэх уэрэд жыӏэным, къэфэным, ӏэмэпсымэ пшынэ сытхэм еуэным. Абы яхуэунэтӏа лэжьыгъэ щекӏуэкӏрэ къуажэм? Иужь илъэсхэм диӏа клубыр жьы хъуауэ щытти, клубыр Ремонт езы хьэрычэтыщӏэхэм ашхъэ зэхадзэри, ремонт ящӏри, борцовский зал тщӏыжауэ щытщ Мысу. И клуб мис иджысту мис мы флъагъур къедгъэжьауэ месте щищ щиӏэу клуб дощӏ, ауэ лэжьыгъэр абщхьэкӏэ къэдмыгъэувыӏауэ къуажэм щокӏуэкӏ. Къуажэм щекӏуэкӏ лэжьыгъэхэр школхэм я актовый залхэм, я спортзалхэм щокӏуэкӏ. Иужьрей илъэсхэм Бахъсэн щӏыналъэм ит еджапӏэхэм къахэжаныкӏ Хьэтӏохъущыкъуей къуажэ дэт ещанэ курыт еджапӏэм щекӏуэкӏ лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зытщӏыну дыкъэкӏуащ. Нобэ мис мы дыздэщыӏэ ещанэ курыт еджапӏэм щевгъэкӏуэкӏ лэжьыгъэм, егъэджэныгъэм теухуауэ, мыдкӏэ езы еджапӏэ кӏуэцӏыр нэхъ ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ щызэфӏэфх лэжьыгъэхэми утезгъэпсэлъыхьынущ. Нобэ ди еджапӏэм еджакӏуэу щищрэ пщыкӏублырэ къокӏуалӏэ, ахэр псори зыхуей-зыхуэныкъуэкӏэ Еджапӏэм къызэгъэпэщащ кабинетхэр ФГОС программэм теухуауэ, дэтхэнэ зы кабинетми интерактивная доска, жыхуэтӏэхэр, компьютерхэр щӏэтщ. Программэхэр икӏэм нэсу къызэгъэпэщауэ догъэзащӏэ. Ди сабийхэм ехъулӏэныгъэфӏхэр яӏэу гъэ еджэгъуэр къаухыр, жысӏэну сызыхуейр илъэсих Хъуауэ, зэкӏэлъпыту ди еджапӏэр Бахъсэн куейм япэ увыпӏэр щиӏыгъщ олимпиадэхэмкӏэ, конкурсхэмкӏэ, всероссийскэ конференцэхэм япкъ иткӏэ. Ди сабийхэр Москва, Умники и умницы телевизионнэ играм ди нэгъабэ къэзыуха хъыджэбз цӏыкӏу Нахушевэ Иннэ хэтащ, мыӏейуэ зыкъигъэлъэгъуащ. Ди школым къыщӏэкӏ сабийхэм Бюджетнэ высшее учебнэ заведениехэм щӏохуэр абы ӏейуэ дрогушхуэ. Жысӏэну сызыхуейрат иджырикӏи мы ди еджапӏэм гъэ къэс лэжьыгъэшхуэ щокӏуэкӏыр, ремонт теухуауэ. Нэгъабэ и щыпэгъэм ди спортзалым Единая Россием и проект Детский спорт жыхуиӏэмкӏэ ремонт тхуащӏащ. Нэгъабэ ремонтым Русгидрэр икъукӏэ сэбэп къытхуэхъуащ, ди щхьэгъубжэхэр сом мин щитӏ и уасэ тхузэрахъуэкӏахэщ шхапӏэм. Мыдкӏэ адэ-анэхэри щӏэгъэкъуэн къытхуохъур школым зыхуей-зыхуэныкъуэ къызэдгъэпэщын щхьэкӏэ, фӏыщӏэшхуэ яхудощӏыр, гъэсэныгъэ-еджэныгъэ теухуауэ ди егъэджакӏуэхэми. Зэфӏэкӏхэр яӏэщ ди егъэджакӏуэ пэщӏэдзэ классым Жэмыхъуэ Заретэ япэ увыпӏэ, район куейм и зэпеуэ Учитель годэм япэ увыпӏэ къыщихьащ. Сабий садым и гъэсакӏуэ Джэдгъэф Залини Бахъсэн куей зэпеуэм ещанэ увыпӏэ къыщихьащ. Къыхэгъэщыпхъэу къысщохъур мы гъэм ди сабий садым и гъэсакӏуэхэм лэжьыгъэшхуэ ягъэлъэгъуащ абы ипкъ иткӏэ Всероссийскэ зэпеуэм Образцовый детский сад жыхуиӏэ цӏэр къытхуагъэфэщащ. Ди еджапӏэм ехъулӏэныгъэ куэд иӏэщ, минитӏрэ хы гъэм ди еджапӏэм. Россиепсо зэпеуэм текӏуэныгъэ щиубыдауэ щытащ, абы ипкъ иткӏэ миллион къыдатауэ щыта. Абы ар тедгъэкӏуэдащ еджэныгъэ, гъэсэныгъэ къызэгъэпэщынымкӏэ лэжьыгъэхэр. Миллионым ипкъ иткӏэ къэтщэхуащ ди тренажернэ залыр, компьютернэ классыр, абы щӏэтыну ӏэмэпсымэхэр, еджэныгъэ теухуауэ гъэсэныгъэ теухуауэ егъэджакӏуэхэм къагъэсэбэпын ӏэмэпсымэхэр. Минитӏрэ пщыкӏух гъэм Россиепсо зэпеуэ Санкт-Петербург щекӏуэкӏам ди еджапӏэм лауреат щыхъуащ икӏи къыхуагъэфэщащ къуажэ школ нэхъыфӏхэр жыхуиӏэ цӏэр. Мис апхуэдэ зэпеуэхэм ухэтын щхьэкӏэ, дауикӏ, школ кӏуэцӏым щекӏуэкӏ лэжьыгъэм, абы егъэджакӏуэхэр зэрыбгъэдыхьэм куэд иӏыгъ къыщӏэкӏынщ. Егъэджакӏуэхэр псэемыблэжу я лэжьыгъэм зэрыбгъэдэтым. Пцӏы хэмылъу сыт хуэдэ зэпеуэм ухыхьэн щхьэкӏэ, мис ар къыбдэзыӏыгъын командэ уиӏын хуейщ. Апхуэдэщ ди егъэджакӏуэхэр. Абыхэм ипкъ иткӏэ, еджакӏуэхэм, егъэджакӏуэхэм, адэ-анэхэм я щӏэгъэкъуэным ипкъ иткӏэ, ди еджапӏэр илъэсихкӏэ къуажэ школ нэхъыфӏ, школа-лидер жыхуиӏэ цӏэр, районым щытӏыгъыу иджыри къэс долажьэ. Мы гъэм ди сабийхэм щиплӏрэ тхущӏрэ хы увыпӏэу къахьащ олимпиадэхэм, конкурсхэм, конференциехэм.
Мис нобэкӏэ еджапӏэм и лэжьыгъэр акӏэ ефӏэкӏуэным, фэ фи лэжьыгъэр нэхъ тынш хъуным хуэунэтӏауэ сыт фызыхуейуэ фызыхуэныкъуэу къэплъытэр?
Ди еджапӏэр нэхъыфӏ хъун щхьэкӏэ, мис иджысту ди сабийхэр нэхъыбэ хъуурэ илъэс къэс макӏуэ, абы ӏейуэ дрогуфӏэ. Ауэ ди пэшхэм дыщӏэхуэжкъым мы гъэм дыкъигъэгузавэу ди конференц-зал диӏэр класс тщӏыжа, етӏанэгъи мис апхуэдэу класс зырыз къыхэхъуурэ къокӏуэри, дыхуейт пристройкэ диӏэну ди школым. Нэгъуэщӏ мыхъуми класс зытӏукӏэ къыхэхъуэну дыхуейт. Ар школым и мызакъуэу сабий гъэсапӏэри хиубыдэу аракъэ? Абы хеубыдэ сабий садым щыӏэ сабийхэри. Абы дэ ди пэш нэхъинхэр садым санпинкӏэ еттащ. Ахэр щӏэдгъэтӏысхьащ, ауэ мыкӏэ сабий къыдэкӏуэтехьэр зыщӏэсын пэшхэр къыдэмэщӏэкӏ хъуащ.
Сабий хъарзынэ къокӏуалӏэ, ину берычэт бесын ди адэ-анэ зи сабий дзыхь къытхуэзыщӏхэм. Дэ нэхъыбэ къытхуашэ дэ къытхуэщтэным нэхърэ. Абы теухуауэ тӏэкӏу нэхъ пэш нэхъыбэ диӏами, нэхъ тыншу дылэжьэнут, ди сабийхэми нэхъ тыншу дадэлэжьэнут. Иджыпстуи сыт и лъэныкъуэкӏэ сабий зэрыджэгуныр, сабий зэрызедгъэужьыным теухуауэ зыри къэдмыгъанэу дадолажьэхэ. Театральнэм теухуауэ нэгъабэ илъэс псом дытелэжьыхьащ. группэ къэсыхункӏэ проект диӏащ. Нэгъабэ садым псори дрилажьэу, абы теухуауэ май мазэм адэ-анэхэри къедгъэблагъэри, едгъэлъэгъужахэщ сабийм яхузэфӏэкӏхэр. А лэжьыгъэр ӏейуэ ягу ирихьауи адэ-анэхэм жаӏахэщ.
Нобэкӏэ сабий гъэсапӏэм сабий дапщэ къекӏуалӏэрэ, гупхэр дауэ фыугуэшрэ? Гъэсакӏуэхэм къемыхьэлъэкӏын щхьэкӏэ, сабий куэд щыщӏэсым деж дауикӏ апхуэдизыр зэтепӏыгъэну, ахэм уадэлэжьэну гугъущ.
Пэжщ, гугъущ, сабий куэд щыщӏэсым деж, псэемыблэжу мэлажьэ дэ ди гъэсакӏуэхэр. Нобэ щэрэ блыщӏрэ сабийуэ къокӏуалӏэ. ди дей. Нтӏэ, ар дапщэ? Гуп къэс цӏыху дапщэ тегуэшауэ хъурэ?
Гупитху дыугуэшащ ар. Нэхъыщӏэ дыдэхэр тӏурэ щырэ, щырэ плӏырэ, плӏырэ тхурэ и тхурэ хырэ. Тхурэ хырэ гупым щӏэс цӏыкӏухэр, ахэр школым худогъэхьэзырхэр, сыт и лъэныкъуэкӏи заужьауэ, я ӏэ цӏыкӏум теухуауэ, я щӏэныгъэм теухуауэ школым Зы цӏыкӏукӏэ къыхэмыскӏыкӏыу бгъакӏуэ хъуну апхуэдэу дадолажьэ сабийхэм догъэхьэзырхэ. Дауикӏ иджыпсту къэралым къигъэув егъэджэныгъэ программэхэр махуэ къэс ехъуэж. Абы лъэщӏыхьэн щхьэкӏэ, сабийхэр абы хуэгъэхьэзырыным щхьэкӏэ, абы дэлажьэ гъэсакӏуэхэм я щӏэныгъэр и чэзум хагъэхъуэн хуей къыщӏэкӏынщ. Абы теухуа лэжьыгъэр сыт хуэдэу щекӏуэкӏрэ? Абы теухуауэ илъэсищ къэсхункӏэ ди гъэсакӏуэхэр догъакӏуэ я щӏэныгъэр хагъэхъуэну. Дэ гъэсакӏуэу пщӏы диӏэхэщ, пщӏым икӏи абы теухуауэ къаухахэщ, именно сабий садым ядэлэжьэну щӏэныгъэ яӏэхэщ абыхэм псом икӏи.
Фи къуажэм спортым ехьэлӏа ухуэныгъэу сыт иджыри дэтыр, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр щевгъэкӏуэкӏрэ?
Спортым теухуауэ игысту ремонт дощӏ стадионыр. Стадионыр трибунэхэр иӏэу, къэхухьауэ, сеткэкӏэ къахухьауэ, Топ щыджэгу стадиону щытынущ. Ну, освещение сытхьэри иӏэу, игысту щыӏэ требованием отвечать ищӏу ауэду дощӏ. Ар духыпаӏым. Мис ари мы гъэм духыну ауэду ди гугъэщ. Абы къыщынэмыщӏа зал тщӏащ тяжелой атлетикэмкӏэ заниматься щащӏу. Нэгъабэ екӏуэкӏа Россием соревнованием дэ ди къуажэм хэту щӏалищ первенство Россием хэта увыпӏэ тэмэми къыщахьахьэщ абы. Олимпийский чемпион по вольной борьбамкӏэ юниорхэмкӏэ Тембот Антемыркъан олимпийский чемпион хъуащ. Къуэдзокъуэ Сосрыкъуэ Чемпион мира по классической борьбе. Итӏанэ чемпионат Россием призеру тяжелой атлетикэмкӏэ диӏэщ Гъуэрдэгъуэжьхьэ я щӏалэ. Ну, ауэдэу ехъулӏэныгъэ тэмэм яӏэхьэщ ди спортсменхэми. Ди къуажэ футбольнэ командэр высшей лигэ мыстым республикэм щоджэгу. Щӏалэгъуалэр спортым дихьэхын щхьа мис зал сытхьэр тщӏащ, зэрыхъукӏи содержать дощӏ. Игысту и цӏэ къисӏуэну сыхуейщ хьэрычэтыщӏэ Хьэжы Руслан. Ди футбольнэ командэр абы иӏыгъщ, абы и пщэ итлъхьауэ Я фащэкӏи я нэгъуэщӏ гъуэгу техьэну мылъку текӏуадэри, псори Руслан и фӏыщӏэкӏэ ди йовакӏуэ. Абы нэмыщӏкӏэ диӏэщ картинг клуб. Абыикӏ сабийуэ зы пщӏехьэм нэс йокӏуалӏэ.
Дэ дызэрыщыгъуазэщи, нэхъапэ илъэсхэм мис а картингыр ди республикэми зыужьыныгъэфӏ иӏэу, къуажэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу яӏэу щытащ. Нобэкӏэ республикэ псом апхуэдэу школищ щыӏэжуращ зэрыщыгъуазэмкӏэ. Нобэ, мис мы къуажэм ар щыщыӏэкӏэ, зыгуэркӏэ щӏэгъэкъуэн фахуэхъуфу щыт.
Щӏэгъэкъуэн бэлыхьеу дахуэхъуфкъым пэжыр жысӏэнщи, ауэ Лэмпӏэжь Мухьэрбий жери абы гъэсакӏуэ нэхъыжьу щыӏэщи, езыр и ӏуэхур фӏэфӏу, сабийр фӏыуэ илъагъуу, моуэ жыджэру бгъэдэтщи, абы и нэмыскӏэ зэтетуращ кӏэщӏу жыпӏэм. Зыщӏэт зданиехэр сытхэр тхузэфӏэкӏакъым зетхьэну, ауэ. Лэжьыгъэр тыншу икъуэдияуэ, Езым и жэрдэмкӏэ. И жэрдэмкӏэ икъуэдияуэ, ауэдэу лэжьыгъэр икӏи къехъулӏэу къызолъытэ.

Да, вот территориехэм абы къикӏыурэ, а школхэм къикӏыурэ. Илъэс дапщэ хъуауэ фылажьэрэ? Картинг-клубым с девяносто четвертого года. Нтӏэ, мис а зэманым къриубыдэу сыт хуэдэ зэхьэзэхуэхэм фыхэта, сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр фиӏэ?
Чемпионат Юга России, чемпионат КБР, чемпионаты России, иджысту зы тхьэмахуэ хъуа къудейуэра Герой Советского Союза. Иванова. Абы и зэхьэзэхуэ екӏуэкӏати, второй местэр къытхьа. Дэ дызэрыщыгъуазэщи, иужьрей зэманым картингым дихьэхыр апхуэдэу куэд хъужкъымэ. Сабий нэхъыбэ дихьэхыным, щӏэблэр абы нэхъ къекӏуэлӏэным сыт хуэныкъуэу къэплъытэрэ?
Къагъэсэбэп инструментхэр нэхъ нэхъ зыгуэркӏэ зэдзэкӏын хуей, нэхъ щӏэ зыгуэр щӏэ хэлъхьэн хуей.
Апхуэдэу щӏэ хэплъхьэнум нобэ хэт щӏэгъэкъуэн къыфхуэхъур, иджыпсту нэхъ фефӏэкӏуэн папщӏэ, мис а зэхьэзэхуэхэм фыхэтын щхьэкӏэ? Центр детского творчества жери иӏэщ. А творчествэм абы абы оказывать ещӏ помощь. Вот действительно в данное время къапщу щытмэжэ ара къыддэӏэпыкъур. Ну дэ дызейр ара къапщэмэ.
Сабий дапщэ мыбы нобэ къекӏуалӏэр? Я ныбжькӏэ дауэ зэщхьэщыкӏрэ? Блыщӏрэ плӏырэ? Ныбжькӏэ дауэ ахэр? Пэщӏэдзэ классхэм щеджэрэ, нэхъыщхьэ классхэм, школым щӏэмыс щыӏэ? Первэм щыщӏэдзауэ. Первэм къыщыщӏэдзауэ илъэс пщыкӏуплӏым есыхукӏэ. Адэкӏэ нэхъ профессиональнэу жиӏэу картингым хыхьэну гъуэгу ефтыфрэ сабийхэм? Зэрытхузэфӏэкӏ ар плъагъурэ? Езыбы къалэжь здэкӏуэ. Зэхьэзэхуэм кӏуэ, абы къалэжьа, абы теухуауэ акӏэ уже гъуэгу ептура? Езыбы къалэжьыфрэ ара?
Мис апхуэдэу джыпсту нэхъ профессионально заниматься зыщӏу зыгуэр уиӏэ? Къэзыухахэм уи дей. Щыӏэщ, Саблырхэ ей и цӏэр Руслан, Молэхэ ей Азэмэт. Мис ахэр нэхъ зытеува, нэхъ я ӏуэхухэр нэхъ къагъэлъэгъуэф. Амбулаторие диӏэщ, поликлиникэ Цӏыху тӏощӏ махуэм принимать ящӏыфу, дневной стационар жери хэту. Нобэкӏэ скорая помощь дэӏэпыкъуэгъу псынщӏэр жыхуэтӏэм хуэду ауэдэ машинэ къуажэм фиӏэ хьэмэрэ ар Зеикъуэ къикӏыу щыт? Ауэдэ машини къуажэм диӏэщ, скорый помощь ди къуажэм дей дэтщ, бригадэ ар, врачхэр ису, бригадэр зэрыщытыным ещхьу къуажэр обслуживать ящӏ. Иджы щыӏэ ӏэмэпсымэфӏхэм хуэдэ иту машинэщӏэ къыдатащ. Педиатру дохутыритӏ мэлажьэ, терапевту дохутыритӏ мэлажьэ, гинеколог хъыджэбз цӏыкӏур мес дохутыр хьэлэмэтщ, къагъэкӏуа къудейуэращ, миллион зэратыну программэм хэхуащ. Москва щылэжьа, абы къыщиухащ, еджа, дыдей къэкӏуэжа лэжьэну.
Ар мы къуажэм щыщу щыту ара хьэмэрэ Налшык къикӏыу?
Налшык къикӏыурэ мэлажьэ. Цӏыхум я чэзум куэдрэ пэмыплъэн щхьэкӏэ, дохутырхэр зэрылажьэр дауэ зэтеубла? Дохутырыр сменитӏу мэлажьэ, къакӏуэмэ регистратурэм очередь зыри едгъэщӏӏымэ, зэрыхъукӏэрэ занщӏэу зыхуей хуэтщӏу дутӏыпщыжыну яужь дитхэщ. Нобэкӏэ ӏэмэпсымэ фызэрылажьэу, сэ сщӏэрэ УЗИ фщӏынумэ, нэгъуэщӏ къэхутэныгъэ гуэрхэр евгъэкӏуэкӏынмэ, мыдеж евгъэкӏуэкӏыфрэ, хьэмэрэ район больницэм ивгъакӏуэрэ? Район больницэм идогъакӏуэ, мыдеж едгъэкӏуэкӏыну хъуар дэ ди амбулаторием и къалэныр дэ мыдей догъэзащӏэ. Ар сыт хуэдэхэра? Лъы хашынуми, кардиограммэ трахынуми, машинэщӏэ тхуагъэкӏуа скорой помощь, абы псори реанимационнэ мероприятие бгъэкӏуэкӏыну хуей ӏэмэпсымэхэ псори илъщ.
Нобэкӏэ, мис а дэӏэпыкъуэгъу псынщӏэм машинэ скорой помощь жыхуэтӏэм зыкӏэлъыплъыр мыдей къуажэ закъуэра, хьэмэ гъунэгъу къуажэми щыкӏуэ къэхъурэ?
Машинэр районная больница сельское поселение Заюково жери, иджы, дэ ди амбулатория абы относиться ещӏ. Къуажиплӏым зыгуэркӏэ ӏуэху къэхъуауэ щытмэ, абыи кӏуэфынущ, вызов къызэрыратым хуэдэу. Ауэ нэхъыбэм мыдейращэрэ? И нэхъыбэр къуажэрэ обслуживать ящӏэ. Иджыпсту къэралым гулъытэ хуещӏ куэду диспансеризацэ жыхуиӏэр, абы къыщынэмыщӏа. Узыр хэмытӏасэкӏэ къэхутэным. Абы теухуауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр евгъэкӏуэкӏрэ иджыпсту къуажэм?
Амбулаторием населениер илъэсищкӏэ игуэшауэ я илъэсым къриубыдэр мазэ къэс цӏыху бжыгъэ гуэр обследовать ещӏ, япэ иту хъыбар иригъащӏэри, кърешалӏэ. Ирищӏэну къэхутэныгъэхэр хуещӏэ, дохутыр хуеймэ ирегъэплъыр, дыдей иримыкъумэ районнэ поликлиникэм псори зыхуей хуегъазэ.
Дызэрыщыгъуазэщи, иужьрей илъэсхэм къэралым щызокӏуэ программэ щӏалэгъуалэр къуажэм щыпсэуну, щылэжьэну хуэунэтӏауэ. Абыхэм щыщу сыт хуэдэхэм фи къуажэдэсхэр хиубыда? Молодая семья жыхуиӏэм минитӏрэ еянэм щыщӏэдзауэ ди къуажэм а программэм хиубыдар унагъуэ пщыкӏуплӏ. Псори зыхэту зы миллион тӏощӏым нэс текӏуадэу мис абыхэм дэӏэпыкъуэгъу къахуэхъуащ унагъуэ тӏысыжыным,

Итӏанэ мы ӏэщ зрахуэнми, щӏы зрахьэнми, сытми, мэкъумэшыщӏэхэм ауэду цӏыху тӏощӏрэ ирэ диӏэщ, иужь илъэсхэм миллион, миллионым щӏигъу кърату, мис ауэду ӏэщ зрахуэу, гъавэ хасэу сэ сщӏэрэ, мис ауэдэ. Нэхъыбэу къуажэдэсхэм я щхьэ, я унагъуэ япӏыжын щхьэкӏэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ ящӏэрэ, дэнэ щылажьэрэ, сыт хуэдэ ӏуэхухэр зрахуэ?
Иджыстум дэ ди къуажэм минихрэ щитӏрэ щэныкъуэрэ дэсщ. Абы щыщу зи лэжьэгъуу, пенсиеми нэмысауэ, балигъ хъуауэ минищрэ щэныкъуэм щӏигъу мэхъури, къуажэ кӏуэцӏым щылажьэу, лэжьапӏэ ӏуту абы щыщу диӏэр Щитхура? Школ жыпӏэми, сэ сщӏэрэ ГЭС-ри дэ, ди къуажэм и ГЭС дэтщ, а ГЭС-ыр там абыхэм щылажьэу ара. Абы нэмыщӏкӏэ предприниматель жыхуиӏэми щхь хэт, торговлэ сыткӏэ заниматься ящӏэуи, ахэри ауэдиз мэхъу. Мыбы дэкӏыу, Бахъсэн щылажьэу къэкӏуэжу, Налшык щылажьэу къэкӏуэжу, ауэдэи диӏэщ. Абы нэмыщӏкӏэ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, мыдей псори лэжьагъэ щагъуэтӏым, ауэ мис а предпринимательхэм ар сэпыч жыпӏэми, мыс жыпӏэми, мис абыхэм ягъэлажьэ. Къуажэ администрацием нобэ фызыхунэмысауэ, ауэ къуажэр адэкӏэ ефӏэкӏуэным папщӏэ къыфпэщылъ лэжьыгъэу сыт хуэдэхэр къэплъытэрэ? Ну, япэ дыдэрауэ нэхъ Къуажэр нэхъ зыхуэныкъуэу сэ къазбжыр а псыращ, и ней тепсэлъыхьащ. Абы нэмыщӏкӏэ больницэ диӏэщ абы. Зэрыхъукӏэ, дэри зэщӏэдгъэкъуащ, езыхьэми мыс ящӏыӏэ ремонт хъарзыни ящӏащ, ауэ и пэш кӏуэцӏхэр ремонт щӏын хуейщ. Абы нэмыщӏкӏэ Мы курыт еджапӏэ щы диӏэщи, мыдей ди гъунэгъуу щытым спортзал яӏэкъым. Сабийуэ щиплӏым нэс щӏэсщи, спортзалыр жьы хъуауэ, илъэс бжыгъэ хъуауэ, спортзал ямыӏэу, актовый зал ямыӏэу ауэдэу щытщи, абы программэ гуэрхэм хэдгъэхуэну, къакӏуэ е адрей гъэм пристройкэ хуэдэми отдельнэу щыту ящӏынуми, мис ауэдэ абы и ӏуэху зыдохуэри, ар къыдэхъулӏэмэ, Ди гуапэт. Абы къищынэмыщӏа общежитие жери диӏэщ дэ. Щэныкъуэрэ щырэ щӏэсу унагъуэу, унагъуэ хуэмыщӏахэу щӏэсуи, ар тхууэ зэтетщ, е зданиер ремонт тхуэщӏыну абы иужь дитщ, е вообще нэгъуэщӏ щӏэ тщӏыуэ переселять тщӏыну ауэдэ программэ гуэрхэм дыхыхьэну иужь дитщи, къыдэхъулӏэмэ ди гуапэт.

Унагъуэ тӏощӏрэ плӏырэ дгъэӏэпхъуэжащ, жеу мысту. Абы дыхиубыда общежитиер а программэм а зэманым хиубыдэтэкъыми, Катмор как общежитиеу кӏуэцӏрыкӏти
къыстхуэхъуам. Гу зэрылъыттащи, къуажэм лэжьыгъэ куэд щокӏуэкӏ. Къэралым щагъэлажьэ программэ куэдым къуажэ администрацэ зэрыхыхьэным и ужь щитщ. Ауэ, ӏуэхущӏапӏэм я нэхъыбэр лӏэщӏыгъуэ блэкӏам и щэщӏ гъэхэм яухуа унэхэм щолажьэ. Абы къыхэкӏыу, зыхуейуэ хъуа псор щӏэгъэувэ хъукъым. Дыщогугъ, а иджыпстурей щытыкӏэм зихъуэжауэ дытепсэлъыхьыну щхьэусыгъуэ диӏэну.